anyị ji akụkọ ifo ọzọ bịakwa tata n'akụkọ ifo nke tata anyị ga-ewetara unu akụkọ gbasatara mmiri a kpọrọ mmiri imo n'otu obodo ọ bụrụ na n'otu obodo na o nwere mmiri a kpọrọ mmiri imo mmiri imo aha ndị gboo bịara doo ndị obodo aha bịara doo ya dịka mmiri iyi ọ bụrụ na a chọrọ ihe achọ n'obodo chọọ ka a mara onye o si n'aka ya wee efu e jebe n'imo o wee bụrụ na n'obodo ahụ na ha na-ebi ọfụma mana e nwere mkpụrụ osisi kọrọ ụkọ n'obodo ahụ osisi ọkazi mana ofe ọkazi ka a kacha ete okori okori ahụ ka ofe ọkazi kata akata maka na ofe ọ dị ụkọ n'obodo a hinne maka na n'obodo na-enwe obodo na ihe ha na-adị enwe karịa ibe ha nke a bụ na ha enwego osisi ọkazi mana maka mana akwụkwọ ọkazi ahụ ha yi enweta ya enweta etu a ọ na-adị ka eh, o wee bụrụ na o nwere ogige ebe eze kọrọ ya bụ ọkazi akpịrị wee tokata okori tokata okori akpịrị ya bụ ọkazi mana eze ekwuo na amachigo mmadụ izu ohi n'obodo ahụ ma ya fọzie izu ọkazi eze n'onwe ya na-abụ na-edobekarị ọkazi ahụ na-abụ mgbe eze ga-eme mmemme dịka ịgba ọfala ma ọ bụ oge iri ji e je kpaa ọkazi ahụ wee sie ọ kọrọ ụkọ hinne n'obodo ahụ ya ka okori bọsọpụtara ọnụ ebe ọ nọ na-enene nwa a kpọ ya garden n'oyibo ebe eze kọchalụ ah! ọkazi na-amacha pokopoko ọ na-alọ nne ebe ọ na-eri ya bụ ofe ọkazi ọ bụrụ na ọ kpara ọkazi ahụ naa ọ naruo onye konu onye onye bie onye bie onye konu ka ọrịa ha ihe a- ihe adọkatị adọkatị adọkatị o ruo mbọsị ahụ chi wee fozie n'ụtụtụ odibo eze apụtazịa n'ebe eze kọgasịrị ọkazị fụzie na a kpago ọkazị o tie alụ eme n'obodo maka na ihe a bụ iwu e tiri eti ewe kpọtụrụ eze sị eze nekwa na mmadụ ji anyasị baa na ogige ahụ wee je kpaa ọkazi he etie na alụ eme ewe mụọ ogogo ka obodo niile pụta ewe sị na e nwegasịrị ndị maka na nke bụ eziokwu mma na-abịa n'obodo o nweghị ka onye dị ibe ya amaghọ Eh, ndị nwere ike ime ihe dị aṅaa dị aṅaa ndị obodo na-ama a na obodo ebe ị nọ mie abata amaghị ndị ụlọ ezi n'uche na ndị toro uri ewe kpọkọ ndị niile ahụ eze wee nye iwu ndị niile ahụ a na-enyogasị enyo n'obodo si kpọpụta ha e kpọpụta ha ewee kwuo na na-aga maka abụgo jụsịa kedu onye kpara ọkazi o nweghị onye kwere onye a jụrụ ọ gọọ ajụrụ ajụrụ okori okori gọọ ndị ọdị ka ọ dị ya niile ajụcha ha gọọ ewe sị na ihe ya-ebi okwu a bụ mmiri imo ọ wee bụ na na e, eze mmụọ na-edo iyi mmiri imo ị batara ọ gwa gị egwu ị ya-agụrụ mmiri imo bụ imo imo le imo imo imo imo le imo imo ọ bụrụ m kpara ọkazi imo imo duru m gaba ọ bụghị m kpara ọkazi imo imo duru m nata imo imo egwu a ka ị ya-agụ wee dakpunye na mmiri imo mmiri imo abụghị mmiri ụmụazị ị fụ ya ọ na-ehu ehu mana afọ ya sara mbara hinne ewee kwụba ha ka ha ha wee ndị a na-enyogasị akpọpụtacha ha kwụba ha onye nke izi wee pụta wee gụkwa imo imo le imo imo imo imo le imo imo

burukwa nwoke a tụpụtakwa ya n'elu ala hei ndị mmadụ tie ọ bụrụ otu a ka o si na-eje etu a ka ọ nọ okori sokwara wee kwụrụ n'ahịrị ndị ga-adabanye n'ime wee ṅụọ iyi na ha akpaghị ọkazi onye nke izi aga onye nke ịbụọ onye nke ịtọ onye okori jee n'azụ azụ je kwụrụ je n'azụ azụ je kwụ ya ka e megide megide megide megide ruo na o ruo na nke okori eze mmụọ duo ya n'iyi gwa ya ihe ọ ya-agụ ewe sị okori ngwa ewe sị okori ngwa gọrọ onwe gị

ya ka eze wee kwuo tinye ọnụ wee sị na ọ bụrụ na ọ gụọ egwu a ka ibe ya si wee gụọ kịta ka ihe ahụ ọ na-achọzi obodo enye ya imo e, e, e, okori wee kwụrụ n'ọnụ mmiri imo wee gụba imo imo le imo imo imo imo le

nwoke mee ihe ibe gị mere ka mmanụ nke a na-eme eme ọ bụrụ ekpe ka akwagbu ihe akwagbu maka esi aṅụ ihe a ha akwagbu nye mmadụ akwagbu onye na-eji aka ya wee wụbanye n'imo okori wee wụọ mmanye yom wụbanye n'imo imo burukwa ka o si ebu maka na imo na-ekwo ekwo imo kworo ndị ọzọ nne m o kworo ha ga-aga onye kachasị na nwere ifu ebili mmiri ya atụrụ ọ dịka ọtụchekwa mmiri ahụ atụchighakwara azụ tụchere azụ ọtụtakwa onye ahụ mgbe a na-agwa gị ya mgbe mgbe nsọ ana dị ụmụ ihe ahụ adịrọzi kịta mgbe nsọ ana dị mmiri ahụ emerụ ihe emerụ ọ dị ka chi sikie na-akpa ike nya ka e, okori agbabaziri okori ụja eze soro gbọọ ya ụja

anya afụbazi okori ọzọ maka na okori bụ onye nke ịsaa banye n'imo mmadụ isii nara ije ahụ okori banyeziri ka onye nke ịsaa mmadụ afụrọzi ya imo kworo okori na nwunye okori na ụmụ okori wee bee okori arapụta na yo ha mmụọ wee na-aba ebe nụ etu a ka e si kọchaa akụkọ okori ka o si da mmiri imo mmiri imo wee rie okori maka na okori ji ime nderi wee jee kpaa ọkazi eze na-edobe e kwuru mmadụ akpana akpa ọ sọ a na-eme ihe mmemme e jee kpaa ya ndị be anyị akụkọ nke taa ahụ aka na ya ọkwa unu dododo ndoriko tiri na ya okwu unu azị na-emezi na ọ dị mma na ọ dị mma ọ makakwa m unu si mee na ọ dị mma mana kwuo ofu ihe akụkọ a kụziri ọ bụrụ sọ m ofu ka ekwuru na m anaghị ekwu na mama na-etinyezi ọnụ mana maka na unu aha atụ ka m gwa unu ofu nke m nwa mụtara ofu nke m mụtara na ya bụ na ọ bụrụ na a sụchaa ya n'obere oyibo anyị asị the guilty are afraid the guilty are afraid ka a sị ya n'obere oyibo ọ maka ndị igbo eh, ọ bụrụ oyibo ka eji kọwa rapụ na ya anabata ya ị fụ otu okoli si na-amịgharị mgbe a na-eme eme nya nwa bụrụ onye ikpeazụ ị fụ na aka ya adịghị ọcha ọ ya bụ na onye aka ya adịghị ọcha na-adị atụ ụjọ ọ na-amịgharị ka agwọ ka ọ dị na mgbe ọzọ